Anthu akutilandira kwambiri makamaka liberation anthu ambiri akunena kuti akufuna chatsopano number Okay. one number two anthu akufuna kunena kuti zivute zitani ah, tonse alliance ikuyenera kuti idzipita Pamene Aku- aku- pamene- akumatero anthu? akumatero kwambiri ine moyo wanga ndakulira kwambiri ku Kasungu anthu a ku Kasungu nali kumeneko ali onena kuti chonde mwanawe talimbikira izizi zichoke izi chonde izi ndi chani akuti alakwa chani nanga si anthu adalonjeza zambiri Okay. adalonjeza zina zoti adatsala anatsala pang'ono tonse alliance idakalonjeza kunena kuti tikangowina bo- boma mulungu abwera adzikhala munchewo kudatsala kuja tsopano chifukwa adalonjeza chilichonse almost everything anthu anafika paja powapatsa malonjezano aja kuti apeza ntchito 1 million mama apeza ntchito 1 million adapezeka kuti anthu aja adalephera and pompano sipadadutse nthawi a president anapita ku parliament and atapita amene uja parliament a president anakanama literally mu parliament kuinamiza August house kuwanamizanso amalawi ati mupite kwakuti ndamanga nyumba kwakuti kuti zipatala kukayang'ana palibe ngakhale foundation ndi amalawi akunena kuti chonde mwanawe talimbikira tichotse boma ili tichotse boma ili zinthu sizikuyenda anthu ali ndi njala fertilizer tikuyankhula pano ndi chakuti anthu palibe amene akukwanitsa amanena kuti yayi fertilizer ndiokwera chifukwa choti chimanga tikugulitsa chokwera ndiye tidzagulitsa ndalama zambiri chake fertilizer wakwera nanga cement 35000 bag lero agule ndani so zambiri za zakwera mtengo kwambiri sugar pa 3000 tikuyankhula pano tikuyankhula pano kuti dola ili pa 5000 kwacha so mungathe kuona kuti dziko lino chilichonse cha dola chakwera mtengo ndi aliyense akuti chonde ya ku banki ili pa 1750 1750 ku banki koma ku banki ko- so ya 5 ili iti ya 5 ya black market chifukwa ku bankiko alibe oh alibiretu lero pano a Banda munene ndifuna mpite mufuna mupange apply akuwuzani kuti tingokupangani activate card koma dollar simutenga rand simutenga kumene mukupitakonso kuli limit akuwuzani malire 200 dollars nanga 200 dollars udya chani ukapita ku hotel poti mahotelo ena ngodula zedi dzakudya nzodula ndiye kuti anthu sangagule chilichonse so mungathe kuona kunena kuti dziko lino ah, lili pa ukapolo wa umphawi umene anthu ali mumtima kuti zivute zitani ulendo ujawo timavotera kukonda chipani koma pano tivota chifukwa akulankhula zimenezo ndi a ku Kasungu kasungu ine ndi ku Mtunthama kwa Wimbe kwa Wimbe Kwa Wimbe. kumene mu- munali kwambiri kumene ndinakulira ndi anthu achita onena kuti iyayi tinavotera kukonda chipani koma tafika apa chaka chino tifuna tivote kukonda dziko ndiye pano afuna anthu akavote pokonda dziko lawo chifukwa adalisiya m'manja moyipa kwambiri limene akulephera kuti dzikolo alitulutsa bwanji koma akamakamba an- amene ali mboma lero a Chakwera ndi anzawo akumapereka chithunzithunzi kuti ayesetsa kwambiri zitukuko mtundu wonse boma lililonse
koma palibe chitukuko chimene akuchiloza kupatula msewu umene uli ku lilongwe osakwana 20 kilometers umene udamangidwa ndi a china aid okay so dziko lilonse limene lili ndi ubale ndi china litha kumayingeka ngati ma stadium okay chimodzimodzi uno muli ndi nawo anake anamanga ma china ku bingu anamanganso dziko lina misewu ya ngati imene ija athanso kupanga dziko lina si a ku Malawi kuno ayi so chitukuko chimene chija si cha tonse alliance tonse alliance tiyeni tilozere chitukuko olo ataloza chimodzi ine sindikuchiona olo chimodzi ayi palibe chitukuko chimene apanga tonse alliance mwinatu chomaopseza anthu kumamanga anthu kapena mwina koma zodziwira zoti apanga chitukuko choti anthu nkuchiloza kuti chitukuko ndi icho mwinatu chitukuko china chosamutsa ma headquarters zonse ku blantyre kukayika ku lilongwe kuchotsa mec kuchotsa chakuti kuchotsa chakuti kukachiunjika ku central region ku lilongwe kapena mwina chitukuko chake koma kuchotsera zimenezo ataloza chimodzi kodi a Chakwera si ndi abusa anzanu
yeah ndinanena poyamba kuti a Chakweratu ubusa anapanga resign 2009 Like anasiya 13, I kalekale think. yes Yeah. adasiya kalekale eh chifukwa pa dzina lawo paja palibe mawu oti reverend adasiya anautuluka chifukwa ndinanena kuti ife timayembekezera kuti mwina muthandizana ndi ndi mbusa nzanu kuwaunikira kuti takonzani apa takonzani komatu tayesa tayesetsa mwayesetsa zambiri kulemba makalata kukumana nawo anthu ambirimbiri Oh. kuyesa kuyankhula nawo koma amaona ngati kuti ukuachitira kaduka Oh. ngati kuti iweyo uli ndi nsanje kuti sukuwafunira zabwino koma dziko lino ndithu Sili bwino chifukwa pofika president kunama kuti tikumanga chakuti so on koma zili zabodza zinthu za pa ground palibe ma MP nkutsutsa kuti iyayi izi kudera kwathu ine kulibe nzabodza so nzakuti zafika posakhala bwino ndipo anthu akukumbukirabe nkhani zambiri zolemba ntchito nkhani ana awo zonsezi anthu moyo wawo ali nazo kuwalonjeza kuti kudzakhala wiki ya duty free zonsezi anthu akuzikumbukira Kuwalonjeza fertilizer wa 4495 lero nkuwapatsa fertilizer wa 120,000 dzonsezi amalawi dzikuwapweteka. Achinyamata amene adamaliza sukulu kuma university akungokhala dzonsezi achinyamata zili mumtimamu dzikuwapweteka. Koma lero lino akamapita kumsonkhano kuja nkumapatsa 1000 kwacha ndi t-shirt. Kuti mudzinena kuti boma ndi lomweli, anthu aja akungolandira 1000 ija nanga adya chani anthuwa? Ali njala chifukwa pamene pali njala nkale munthu wina tsiku lina adagulitsa ukulu chifukwa cha njala wina adagulitsa ukulu chifukwa chanjani cha njala m'Bible oo ehe adagulitsa ukulu chifukwa cha njala so anthu aja akamakuwa kuti boma ndi lomweli ndikuwapatsa 1000 ndi t-shirt lero pano 1000 akupatse ikhala ngati 1 million utola akupatsa so amangowapatsa 1000 ija ndiye mudzikuwa kuti "Ah, boma ndi lomweli ndiye aja akupusitsika ndi zimene zija koma anthu amene aja anthu akumangopita kukadya nawo ndalama zija ndipo anthu akuyenera kudya ndalama zija akuyenera kudya akuyenera kudya chifukwa ndalama zimene zija ndi za amalawi za msonkho mmene imalowa malawi congress party mboma inalibe ngakhale galimoto limodzi mmene imalowa malawi congress party mboma ngakhale ali ona amene nduna zawo zambiri sankavala olo suti analibilitu anali ochakachika kwambiri lero ali masuti akuvala ena akunenepa you know Mm, kuti Mwina munenepa, munthu as- chest- munthu asanenepe chest iyi Mm.
kumeza khosi chest kume chest kumeza khosi mpaka kuyankhula church ngati ye ngwanene akuja ku ndalama zimenezo za amalawi ndi kumene akupita tidye nawo tikadya nawo koma sangavotera osatheka munthu sangadzuke mamawa lero ndikukavota ndikukavotera malawi congress party tonse alliance sizingatheke angowanamiza chipani chilichonse chikulamula chimakhala ndi following yambiri pa ground chifukwa ma resources onse andale ngawulere kunyamula anthu ulere anthu akavina magule akapatsa ndalama zambirimbiri so anthu akufuna akufuna ndalama alibe chakudya ndiye akati tiyeni uku- so anthu asapusitsike ndi khwimbi limene limakhala m'misonkhano aya asapusitsike palibepo awa pamene paja palibepo awo kulibe ndikuuzeni kulibe tonse alliance i don't think you can come here ndikunena mabodza eh? Ah, ah, chifukwa choti ndili pa ground and the goodness ndi ine Mhm. ndi yakuti ndili ndi chipani kupatula chipani ndili ndi church the prophetic ministry yanga church yanga chimene chikukula kwambiri and ndinakhala president wa maprophets the whole malawi okay so ndikudziwa every corner in malawi anthu akuyankhula zimenezo Aliyense akhoza kukhala mboni yanga kuti kalikonse Malawi muno kadula ndipo sangayerekeze munthu wa munthu kuti akavotere Malawi Congress Party today Tonse Alliance today never sizingatero ndiye mumayankha funso loti mukayenda m'midzimu mukapita ndi chipani chanu cha liberation for economic freedom akukulandirani bwanji mmayankha funso limenelo eh? mmayankha funso limenelo akutilandira bwino kwambiri koma kutilandira bwinoku ndi saini yoonetsera kuti amene akulamulirawa zinthu sizili bwino chifukwa chipani chathu chaching'ono chimene tangochitsegulira 9 months ago chimene pofika lero bwezi ndi sapoti yochepa kwambiri koma lero tikangoti tili ndi msonkhano mmene kumabwerera anthu ndi chithunzithunzi chokuwuzani kuti inu simupereka ma, ma one thousand iya. ndi t-shirt ife zimenezo ayi simpereka ayi ndipo ndinawauza ine amene ankachita organize msonkhano umodzi Mhm. kudabwera anthu ambirimbiri ndinanena kuti sindikufuna nkomwe muyitane oyimba chifukwa ine mukaika oyimba ndidzaona ngati anthu akubwerera oyimba uja kuti akavine Okay. ndinawauza musayitane oyimba ndifuna ndikaone anthu abwere kuchokera ku ma area osapanga za ma lorry abwere anthu ochokera ku ma area achokera kuti kunabwera ku Nyambadwe ground anthu ambirimbiri kwabasi Mm. nkhani ndi chani anthu atopa Paja ndanena kuti poyambirira paja kuti anthu adavotera pokonda zipani koma ulendo uno anthu akuvota kukonda dziko lawo ndiye chichitireni msonkhano wa ku Nyambadwe mpaka pano kwangoti zii mwaduka tapangatu misonkhano yambiri pakatipo mwaduka iyayi sitinaduke ndipo aiya kutalizeni
simunaduke iyayi iyayi ndipo sitikupeni ndimangoti a prophet aduka ayi sizotheka Tikupanga misonkhano kwambiri Oho. and panopa focus yathu ndikumathandizira ma shadow MPs ndi ma shadow councillors tikuwathandizira kuwapangira ma campaign mma constituencies okay cholinga adziwike amene muchita akumayenda.
field ma, ma, ma, ma, ma candidates ma candidates yes mo- monse yeah tidakayendabe um, we are almost there kuti timalize panopa around 210 chifukwa awonjezeso koma we are almost there so okay. tikumayenda mma constituency kuwachitira campaign ma shadows Okay. ndi kuwathandiza ma shadow kuti choyambirira tionetsetse kuti tikhale ndi tidzakhale ndi otiyimira ku parliament muyenda nokha ulendowu mwanena kale kuti chipani chanu nchaching'ono komanso kuti mwachilembetsa posachedwa apa kapena muphatikizana ndi anzanu alliance ung'ono wake ndi wakuti changoyamba kumene Okay, so that's koma ung'ono tikabweretsa nambala ya anthu chipani chathu nchachikulu zedi o mukuthamangira mukuthamangira ya chifukwa tikawerengera chipani chathu mmene amapanga ma registration azisankho muno Malawi yeah zipani zimene zina zimene zimadziwika zakalekale Yeah. sizidakwanitse kuyika senta iliyonse ngakhale mamonita okay koma ife sitinapange miss center iliyonse Nsanje mpaka ku Chitipa nkhotakota likoma chizumulu every center mpaka mchinji muli monse munali mamonitor athu so ichi chikupatseni chithunzithunzi kuti chipanichi chapangidwa register kumene Okay. koma chi- ndi anthu so ground tinalo kale anthu ambirimbiri Oho. yes amene ndikudziwa kuti eh, zivute zitani adzatipatsa voti yaikulu kwambiri ndipo tikudziwa adzatipatsa voti Komanso mwanena kuti kodi kuyenda mudzayenda nokha point yake chipani chikamapangidwa aliyense amakhala ndi chithunzi choyenda yekha kumene chifukwa kuti afuna apange kuti ah, agwiritse masomphenya ake kuti atha kuima payekha bwinobwino ndipo chipani chathu ngati LEF takonzeka kudzayima patokha koma ife si adani a zipani zina timacheza ndi zipani zambiri timacheza ndi a dpp timacheza ndi azipani zina so uh, imene ndi mwa nkhani zipani zonse zimene zili mdziko muno mwatchula kuti chimene mwachitchula dzina ndi dpp timacheza ndi zipani zambiri koma timacheza ndi dpp sindikulakwa Eh, timacheza nayo dpp ndi amodzi mwa ma friends you know Oh. komanso amodzi mwa anthu onena kuti ine ngati munthu Aha. eh, pali wena amene adandipangako inspire kumene kuja Ku DPP ko?
Wow, kuti aya kuti okay kani eti i think eh, zimatere zimatere zimatere so

Ah, kumene kuja wachikulira a president a chipanicho anafuna Apita kuti- Mutharika. a Peter mutharika Ehe.
amaonetsa kuti akubwereranso pa mpando kuti tizidzuka enafe ananena kuti sindzayima Okay. ndiye atangoonetsa kuti akubwereranso pa mpando Okay. ine ndacheza ndi uh, mapresident ambiri Okay. akaolamulira kapena maformer president Okay. ndacheza nawo mmodzi mwa anthu amene ndimacheza naye kuona- ndinacheza naye nkuona kuti uh, ndi woopa kwambiri malamulo ndi wolemekeza kwambiri moyo wa munthu malamulo mmodzi mwa iwo ndiye ndi apm a Peter mutharika Yes. okay you know so as the man amene atangoonetsa kuti akubwereranso naona ngati sibwino kuti ndingadzuke and start fighting him so wa- simunakhale komweko ku dpp ko nkuwasapota bwana sindinakhale komweko kuwapanga support chifukwa chonena kuti a mfundo zanga zimene ndimafuna kuti ndikawina dpp pali mfundo zina zimene ndikufuna malawi idzayang'ane izi Okay. mmene momwe sizikadalowa sizikadalowa ayi sizikadalowa ngati cha ya zambiri ngati kuyang'ana kwambiri ulimi okay eh, kuyang'ana kwambiri ufulu wa achinyamata Okay. kuti achinyamata apeze ntchito msanga Okay. komanso achinyamata ambiri akakhala onena kuti sukulu yavuta mm. tidzawapezera chochita msanga mm. you know mfundo zangati zimenezozo mm. ndimaona kuti sizikadakwanitsa kuti tizigulitse bwino kwambiri.
zomvekazo ukamamva poti ife timamva zambiri kuno zikumamveka kuti mgwirizano wapita patsogolo mwangotsala kusayinirana ifeyo tikumva ife museka iya ndikuseka chifukwa chanena kuti Ehe. izo nzomveka tsopano Ehe. kanenere can you confirm Ah, can you confirm kuti mu- muyenda limodzi ndi a dpp kapena ayi no sitingayike mawu oti e kapena ayi chifukwa chanena kuti timacheza pali ubale pali ubale eh, politics ndiyo odabwitsa Aha. you know sungakhale ndi udani ndi munthu and what we need is goal yathu ndi tipulumutse malawi situation it's not about kuti who is going to be the president who is going to be the minister it's about kuti amalawi tiatulutsa bwanji munyengo imeneyi so kwa ine ndinganene kuti uh, pakakhala kena kalikonse no tidzachita communicate and tidzabweranso Mukudzabweranso? Zana kuti ah, a Banda nkhani ija ikukhala ngati ndi chonchi chonchi Oh, okay. yes koma zikukhala ngati ziku- zikulosera kumeneko iyaye panopa zikulosera ponena kuti ife ndilefu basi ife tayima pano ndipo tiyima pano Oh. Koma sitikudana ndi chipani chilichonse Okay. Ayi. Sitikupanga udani ndi chipani chilichonse. Zipani zambiri zapanga ma convention.
Yes.
Kwanuko mupita opanda convention? Well, no, ife tili ndi convention mm -hmm. imene tikukonzekera ndipo ma delegates onse ali ready pa ground ma delegates 750 750 delegates okay. across the country from Chitipa mpaka Nsanje mpaka kufika Nkhotakota kuchokera ku Likoma Island onse ali ready

ayi tikufuna tionetse democracy Okay.
anthu apatsidwe ufulu wosankha osati popeza ndayambitsa chipani ndine ndiye kuti ndine ndikhala secretary general ndayambitsa ndine chipani ndikhala president ayi tifuna tichotse uzipani za chimtundumtundu tibweretse ndale za aliyense chifukwa tikapanga register chipani chimatsanduka cha anthu sichikhalanso cha munthu ngati personal property So kuli convention yoti anthu akasankhe amene akumufuna kuyambira president mpakana pothera position. ndi ndi ndi inu inu inu si ndiye president Eya ndine Mu- president.
wina atadzuka mu- mu- mukapikisana naye bwinobwino panopa ndine acting president tanthauza kuti sinakhale full president so tikangomaliza convention ndimene ikanene kuti president ndi ndani so wina atadzuka kuti afuna akapikisane nane kale pali wina wake mmodzi ndaona

kumati wampatsa ndalama atu mm. amunyengerera kumawasintha pompa mm. so voters wamasewera so miso, mipando yonse Yonse. ya- ili, ili up for grabs yonse from the president mpaka kufika kodi chipano chino chili chili ndi secretary general chili ndi Chichi. publicity secretary timangodzi- timangodziwa inuyo eya publicity secretary wakuno Blantyre timati Alon Silanga ndi amene ali publicity secretary wachipanichi oh. kwambiri alipo wamphamvunso muli muli ndi ma structures onse mu chipani onse tili ndi kuyambira pa president Yeah. secretary general deputy general secretary second deputy general secretary tili ndi a- organizing the whole team regional governor district governor constituency governor so every constituency mpaka kufika kuma area Oho. monse Oho. palibe malo amene tadumba mutati muwerengetsere muganiza kuti membership yafika bwanji kuchipani kwanuko Mm, ife njambiri yeah like give me a number ah, sitingachepere 4 million ayi zosatheka khulupirirani ayi zosatheka ife ndi chiswe eh? ife ndi achiswe ife sitimalongolola ife sitimapita pa social media kumakapanga phokoso inu munaona msonkhano wanga pango Nyambadwe no phokoso nalililonse no even maposta phokoso munaona mene panalibe maposta yeye ndiye ndife ameneyo ife chipani chathu ndi chiswe tikudya pansipa ndipo chipani chanu ndi chiswe chiswe chiswe ndipo tikudya kwambiri mukudya kuti pansi pa ground anthu amene azidzidzimuka kupeza kuti ndipo pomwe nditamaliza ngati ufika polimba mtima tikupanga convention tiyeni tikapange mavoti lero ife tikudzipatsa pozi tikhoza kuwina ndiye kuti sitikusewera Pa kuwina ground, kuwina kuwina kuwina kuwina chani
seat dziko
chipani chake chiti ah chimenechi liberation for economic freedom anthu afuna change-tu anthu afuna change afuna kodi atsopano kumakhala kulota kumene kumakhala kuti kuti zeni zeni zeni idzi nzo kapena kuti kapena kuti mwina ah, because I, i don't 4 million mwatenga kuti okay iniyo nanga anthu amene amadzadzitsa misonkhano aja Ehe. ndikuwatenga kuti ndi aku Mozambique amene aja ndi loletu amene mumaona aja ndikuwatenga ku Mozambique ndi ndi strategy yanga imene anthu timabwera timakhala nawo ife tili ndi anthu anthu akukusunga omwewonso ndi amene amapitanso ku dpp amapitanso ku utm anthu ake ndi omwe ena aja amakadya nawo ndalama zimene anawanamiza kuti tikupatsani fertilizer otchipa uja ndi amakatenga ndalama zija Oho. chifukwa ati anti yawo ali pa queens pa ena ali kamuzu central kulibe mankhwala amawauza makagule mankhwala ku pharmacy Okay. ndi amapita ku msonkhano kuja akawapatsa 1000 atenge 1000 athamange nayo akagulire penicillin akapatse anti yawo ku chipatala kapena akagulire chigoba cha chimanga ndi amapita kukatenga 1000 ija koma ndithu ife tinawo athu ndipo mavoti ali mthumba pano pa anyamata akonzeka kuyika m'boma anyamata anzawo ngati ife chipani chatsopano si anthu odana enaake odamanamiza zambirimbiri anthu atopa ndipo amalawi pano ali ready ife tili ndi following yambiri Oh. yambiri kwambiri yambiri zedi yosaneneka ichi
osati ma hallucination ya iyayi ife simungalipeze tupanga phokoso ife tili ndi ground ife tili ndi anthu ongotakuwuzana kuti tili ndi msonkhano kwakuti simuona poster sitinyamula anthu palole koma mudzaona mene amabwerera pa ground chikhwimbi cha amalawi ndiye ndife sitipanga zomanyamula anthu kudedza kupita nawo ku msonkhano ku nsanje ife sitipanga zimene kunyamula anthu kuja kudedza kupita nawo ku msonkhano ku nsanje kuti tiyeni mukaone kuti eh, Zochitika zina zinziko momwe. eh, kunyamula anthu kudedza tiyeni msonkhano ku nsanje mukaone kumeneko kuli kutsegulira njanji sitima yanyamula fuel ndikutha two weeks fuel onse dziko mulibe koma ali mmatanki akuti kuli, kuli sitima mukaone kujambulitsako zithunzi koma atanyamulanso anthu pa truck ndikumakuwa umo muli mafuta umo tsegulani tione mulibe mafuta ili empty ife sitimapanga zimene Zikuchitika momwe zimenezo.
zikuchitika pakujambulitsa chithunzi president pa pa chitruck ati muli mafuta wiki imodzi mulungu akati akuseke mafuta nkudzasowa ndikudzati tatsitsani nanga tankicho mafuta zazatsika ali mafuta akupita ku blantyre apita bwanji pakuti kuchokera ku nsanje kupita ku blantyre pena pake njanje idaonongeka ndiye idutsa bwa so ife sitikupanga zimenezo Sitikupanga zimenezo? sitikuwaseweretsa amalawi amalawi ndi anthu ndi anthu opuma ofunika kuwachita handle mosamala chifukwa ali ndi tsi- ndi tsogolo la munthu 5 years kutha yopanda chilichonse cholozeka ndi kuononga moyo wa munthu mnyamata wina kumaliza school 5 years ali pa khomo tisaseweretse tsogolo la anthu mm. anthu ena akudzipha anthu ena akutani akutani nkhani yake alibe chiyembekezo mm. so moyo subwerera dzulo silibwerera ikapita 5 years yapita sidzabwerera ndiye pano pa malawi sitikuyenera tiatenge mwa drama tiatenge ngati kuti tikuseweretsa chipapeti aa tilemekeze moyo wawo tilemekeze kuti akuyenera kulandira they deserve kulandira chitukuko chimene akuchivotera mopanda kuwaseweretsa amalawi tichite break pang'ono tibweranso ndi inu posachedwa apa ngati mwangotipeza kumene mukuonerayi ndi program ya times exclusive ndili ndi uh, olemekezeka reverend dr uh, david mbewe amene ndi mkulu wa chipani cha liberation for economic freedom lef komanso ndi mkulu wa Prophetic Ministry Living Word Evangelistic Church musatalikire akutipatsira programuyi madzulo ano ndi a Rainbow Pens wow.
I think Kate Beach looks amazing on that wall mm,
the electric blue cuts it for me come on look at the tango candy pink mm -hmm. burnt orange okay sweet lime

Times ndipo tili mkatikati mwa programu ya Times Exclusive. Ndili ndi uh, Prophet Dr. David Mbewe uh, mkulu wa chipani cha Liberation for Economic Freedom uh, komanso iwowa ndi eni ake a utumiki wa Living Word Evangelistic Church. Muphatikiza bwanji tsopano uh, ndale ndi ministry?
izi sindikuziphatikiza Oh.
zikuyenda mosiyana kwambiri ndikapita ku church ah, tikapanga za church sindipanga chilichonse chokhudzana ndi ndale ndipo sindiyankhula kena kalikonse kokhudzana ndi ndale chifukwa ku church kwathu Mm. tili ndi anthu angapo a malawi congress party enanso ndi aja kuti no ndi ma shadow mps a malawi congress party Church kwanu? church kwathu Okay.
tili ndi anyamatanso angapo ena akuyimira ukhansala wina mmodzi i think akuyimira u mp cha ku mangochi uku Mhm. ndi wa utm uh, a dpp so aliponso ambirimbiri Mm. achipani chathu cha lef ngambirimbiri Mm. mu churchmo ndiye uh, Chimene chidakhazikika nchonena kuti ku church osapanga politics chifukwa pali wena amene amabwera kumene kuja sakupitira lef akupitira prophet david mbewe ndipo akupitira chifukwa cha mphatso mapemphero akupitira kukapemphera ku church so akabwera kumene kuja amve ndale ndiye kuti ndikuwalakwira so kumene kuja kulibe ndale simumayika ka piece kalikonse kandale mu No. mu ulaliki ayi mu ulaliki ayi Aliyense amadziwanso kuti Mbewe ndi wa smart. Oh. Koma nthawi yolalikira a Mbewe ndi a smart. smart, very smart.
Sindichita mix politics. Ndikamalalikira ndilalikira za gospel, za uthenga wabwino, tilekezera pomwe. Ndale tsiku lina kunja kwa Tinaona a vice president, a sitting vice president Bambo Usi atabwera ku tchalitchiko. Yes. Mukukambirana ndi Odya Zake.
nthawi imene amabwera adabwera chifukwa cha uh, ngati vice president wa dziko okay mlendo woyambirira tidakhalanso ndi program yangati imeneyo some 4 5 years ago uh, 6 years ago vice president ameneyo ali honorable chimulirenji adadzabweranso oho eh, so ndi program imene uh, timapanga timayitana anthu amboma so waja adabwera ngati mmodzi mwa vice president wa dziko. Osati kuti pali zokambirana zilizonse zokhudzana ndi china chonse ndi iwowo. chifukwa ndimadabwa kuti you are very critical wa boma ili ndiye mukatenganso ah, akuboma kubwera uh, i wanted to understand that Yes, ndimakhala kuti nthawi zonse sindikugwirizana ndi mfundo zawo koma mm, nthawi yomweyo sindikuyeneranso kumana mpingo chimene uh, chikuyenera kuti ilandire okay yes Okay. chifukwa choti palibe nawo palibe no politics palibe pamene mungaonere kuti so it was not political no no no inali function yanji kodi idali function munali ma certificate of baptism okay and all that Okay. so uh, kudalibe no chilichonse chokhudzana ndi politics ndiye mudakhala bwanji sande limenelo mudakhala bwino bwino ndakhala bwino bwino mwambo graduation idatha anthu adandira ma certificate basi a president a vice president akupita ndatuluka ndaperekeza tuluka mmudzi mwathu basi adamasuka a president kumapita okay eh, and zabwinobwino Okay.
yes so palibe O- zoona ife tinkaona ngati kuti kapena mwina kapena pali china chimene chikuchitika kundaleko yeah palibe chonse chimene chikuchitika okay koma ndi a vice president Mhm. amene ngakhale sadakhale vice president Mhm. ndimayankhula nawobe on a personal level so mumalankhulana Tima- kwambiri okay timacheza kwambiri. kodi andale inu ndinu amodzi amangosiyana ndi masapota awo kwambiri amasiyana masapota mwina akamamenyana Eh, zoona. akamakangana koma pena ukatsatira pasipa uona kuti penanso amaseka amanena nati umakandinena zimene zija bwanji ndi andale amenewo koma amene aja ndambocheza nawo kale kale so because vice president akuti o mulungu atiyankhaso apa Are you sure uh, Prophet Mbewe palibe nchimodzi chomwe chabwino chimene chachitika 5 years imene abwana banda mundiuze ndi koma ndi ndinu munthu wa mulungu eh mumayenera kukhala woona mtima kwambiri and i'll ask that question again please chilowere na achakwera pa mpando are you sure palibe chilichonse chabwino chimene chachitika ine koma sindikuchiona Eti, poyerekezera ndi dziko chimene tidali ndi zimene adalonjeza ndi chimene tili pano lero palibe nanga passport ya 14000 ulibetu adatinamiza fertilizer adanama adanena nthawi imene ija ngati mmayiwala kukumbukira akuti ntchito tidzayamba 8 o'clock mmaofesimu mpaka lero tikuyamba 7 mphamvu ya president idzachepa mmachitolinawoka simudzakhala polisi m'mbali mwa msewu wonse chonchicha mphamvu idzachepa kulibe palibe chimene chasintha taonjezera pa mavuto amene timafuna tiasiye taonjezeranso vuto lina ndiye ndi awawo mavuto awo amene tikuyankhula pano anthu ali ndi njala so chitukuko chanji chimene tingachiloze chifukwa tikadanena kuti chabwino mmene abwere amabweretsa ma tv koma tv adayapeza abweretsa ma cellphone ma cellphone adawapeza so abweretsa chiyani choti mungachiloze munganene kuti abweretsa ichi akuzanena za msewu wa 10 kilometers umene amanga china aid koma misewu idalipo kale so ine sindikuona chimene mungaloze osakhala kuti mwangoda nawo kukhosi achakwera ayi amalawi ndi mboni amalawi ndi mboni eh ndikuona kaa kuti tungoda nawo kukhosi achakwera ine anthu sakadasapota chipani chatsopano ndipo sibwezi anthu atayerekeza kusapota chipani china koma kusapota chipani chatsopanoko nkuwauza anthu kunena kuti palibe chimene apresident akuchita pamodzi ndi nduna zawo sakuchita kena kalikonse kothandiza kuti dziko litukuke kupatula mwina kudzidyetsa okha ndiyene chitukuko kulibe kulibe ndipo kuchita kuyerekeza mbuyo ndi pano Mm. ena atu amanena kuti ngati sikubwera chipani chatsopano kuli bwino libwerere mbuyo kuchita kumpeya tsopano kuti ena ndikumati ayayi chifukwa akumana ndi covid mmene amalowa mboma tonse last covid ilipo chifukwa covid idayamba 2019 Mm. ndipo zisankho zinkafuna kulephereka chifukwa cha covid ndiye sanganamizire covid kuti akumana ndi covid kulibe palibe chimene chachitika ma pensioners ndi aja alipo sakulandira zawo anthu a- a- akalekale ogwira ntchito kutheba awo ali apo sakulandira a malawi young pioneer awo ali apo sakulandira tikuyankhula pano ma civil servants anapita kumene kucha even mmene amalowa president amene tili nawo walero pamodzi ndi ministers awo onsewa adalowa ndi ma demonstrations kudavuta malawi yonse lero lino ma civil servants ukapanga mademo kutuluka zikwanje funa kuyamba kukhapa anthu mulilongwe kudali mademo ena some 2 3 months ago adalepherekaso kutulutsa anthu zikwanje kuwakhapa anthu kuwaphera ngakhale ufulu woti angayankhule ndiye tinene kuti pali chimene asintha ine sinkuchiona kupatula kutibwezeretsa mbuyo chifukwa president wakalekale ndi anthu awo amakwanitsa kupanga ma demonstrations msewu lero mademo omwe aja kuti ti- anthu akachite pa msewu akukhapidwa akumenyedwa akuchitidwa teargas pamene iwo sadachitidwe zimenezo so tikanena kuti dziko likutukuka dziko silikutukuka koma likubwerera mbuyo mutsamunda eh, tikulibweza mbuyo nthawi ya dr kamuzu banda mbuyo kwambiri mbuyo mwakenso mwinanso bola kamuzu bola kamuzu bolanso kamuzu bolanso uh, kamuzu mwinanso bola nthawi a welensky adakwanitsa kumanga kamuzu stadium koma awawa akupanga chani akuti akuti akumanga ma stadium ma district ma community ground zija angolamula chi tractor chonchi akuti amanga stadium ground ilipo kale community ground now anthu sakudziwa kuti palibe chimene bomali lachita sitikudana nawo this is the fact on the ground simukudana nawo ayi sitikudana nawo lero lino fuel amasowa fuel forex kusowa koma si pano wayamba kupezeka fuel nanga dziko lino lizichitonena kuti fuel ayamba kupezeka zoona dziko lino 60 chakuti years tili mu ufulu wodzilamulira lero fuel wapezeka ya lero fuel ikhale breakthrough ya munthu yoti mpakana kuti kuthira mafuta ndikukayima mu tchalichi ndi ndi umboni mulungu wandiyankha lero ndathira mafuta zoona Kudatha amachita umboni m'matchalichi. umbonitu andile ambuye alemekezeke lero ndimakathira mafuta ndathira mafuta angondikhula pang'ono pas- pambuyo pa galimoto koma ndathira ambuye alemekezeke ndathira ndakwanitsa kuthira 10 liters ambuye alemekezeke lero malawi idzikamba umboni wa 10 liters mafuta mu tchalichi are we serious ndiye dziko ngati patokha palibe chimene chachitika tikubwerera mbuyo mbuyo mosaneneka muja muja moti anthu akayankhula ena amamangidwa ena akayankhula amaopsezedwa ena amamangidwa kumene you know nkhani yake ayankhula zakukhosi kwawo lero tizikaopsezana mu dziko la democracy yeah. so dziko lino silikutukuka koma likubwerera mbuyo kukonza kwake nkutani ambuye a, a, a, bishop kukonza kwake ndi dzivute zitani dziko lino a president tonse alliance akuyenera kusiya mpando ndipo a president athu akadakhala achikondi ndi dziko lino kuti amalikondadi mu mtima mwawomo adakangosiya osayima akanangosiya osayima osayima ayi because he knows kuti zimene apangazi it's not fair to malawians and he knows where on earth president atha kulimba mtima mwina kulemba antchito kapena mwina azibale kapena ana ake where on earth a president akhoza kulimba mtima kumayima mparliament nkumanama lero lino president nkumaona anthu ake akugona ni njala koma akuyenda ni convoy ya magalimoto 40 Anthu pano akugona ni njala sakudya chigoba kapu yaing'ono ya ufa chonchi m'midzi mu- mu- mukapita mu- mujeni mu- mubangwemo kapu ya ufa yaing'ono chonchi timati yamatchera akugula anthu 1000 kwacha kapu Ya- ya ufa- yamatchera? yamatchera Oho. makojambula ukonde Okay. kakapu kachonchi akugula ufa 1000 kwacha muchilobwemo kaufa kachonchi mwa kacheremo akugula anthu kaufa chonchi mukapita m'midzimu anthu akugona ni- literally ni njala
koma a wfp komanso a dodma ku bomaku akuti agawa chimanga adalonjeza kunena kuti akuti boma lipereka chimanga chimanga chimene chija bomanso likuti akuti lagula chimanga ku tanzania chili kuti akunama eti chimanga chimene chacho china cha wfp adalonjeza apereka for 6 months angopereka 2 months yokha pano so, so you can confirm kuti a- aboma akupereka chimanga sakupereka chimanga chili kuti simati two months adasiya kalekaletu that was last year august adasiya kalekale akupereka kuti
chimanga akupereka sitimamva kuti bla- Blantyre mu pa pa stadium anthu apita ma- apita akalandira chimanga zakalekale zodutsa mwa alendo sinalinso cha boma chimenecho chidali cha wfp ocheri wfp Eh, sinali chawo boma silidapereka chimanga tikuyankhula pano anthu akufa ndi njala nde wina anene kuti akuti apresidenti ayimenso amalawi tikuwafunira chani tikufuna tiwaphe amalawi chani kuwazunza kukhala kunena chilungamo kuchokera pansi pa mtima munthu kukhala ndi conscience a president ndi anthu awo adakasiya kuti zinthuzi mwina mulungu sadafune tasiya amalawi mwina mulungu sanafuna sanafune yenda ndi mtendere chifukwa mene akupanga uku ndi kuzunza akuzunza kwambiri amalawi. inuyo boma lanu likhoza kusamala amalawi bwinobwino tili ndi mtima wa amalawi ife tikufuna amalawi akhale ndi moyo wabwino ife ndiye cholinga chathu kuti amalawi akhale ndi mtima wabwino ndipo ine ndikunena very clear ine nditakhala ndapeza president o ndapeza chipani chomwe chikunena kuti chikugwirizana kuti chili ndi fundo za amalawi kuti amalawi adzakhala ndi ufulu wabwino ah palibe chifukwa choima Palibe. Palibe chifukwa choima? no no no palibe munthu ukugwirizana ndi fundo akumtima wake akufuna amalawi kuti apulumuke ine palibe chifukwa ndikaima Sindingalimbane naye chifukwa Yesu ananenanso kuti amene sa- sakulimbana nanu apa sakutsutsana nanu palibe chifukwa cholimbana nawo chifukwa sakutsutsana nanu koma inuyo dziko lilipo anthu akusauka wa- atapezeka wina amene ali ndi mtima wa amalawi wa malawi inu simuyima ayi ndimafuna kumuthandiza ameneyo ndimpatsa support chifukwa choti ali ndi fundo ali ndi mtima umene ndi- nde simunampeze mwa makandidate sindinapeze kaye tidakayang'ana koma ine mtima wanga inunso mukuona ngakhale sitikupanga za politics timathandiza anthu zakudya mmidzi ndimapereka anthu zakudya mmidzi anthu ambirimbiri mafumu anthu ambirimbiri ndathandiza zinthu zimene zija kuchokera mu mtima titapeza mmalawi amalawi a mtima wa anthu osauka wa anthu okalamba wa anthu oti akamayenda kuliona dziko lino nkulimvera chisoni kumuona mnyamata akungokhala sakupanga chilichonse ndikumumvera chisoni ah ine palibe chifukwa choima so a president akamanena kuti ayimanso ine ndikumadzifunsa kuti tsono akamayima iwowa akuyima kuti akuti chani atani chifukwa banja pena likatha timati amuna anga tibwererane kapena akazi anga tibwererane chikondi chija chikapitirire kapena tikapitirize kulera anawo kuti akule iwo abereka chani chimene achisiya choti akufuna adzamalize kudzatimaliza tife tsopano malawi prophetic ministry pali zambiri zimene zikumachitika azibusa kutere kumamva wina kuti ayi akuti aprofeti agwiririra um, kamwana chani U- chikuchitika chani what is needed to sanitize the prophetic ministry mwazimva zimenezi yes ndadzimva mwazimva koma ndimadzimva mitundu iwiri itatu okay namba 1 ndimadzimva ponena kuti tisamalitse kwambiri chifukwa chakuti tili mu dziko la mayesero okay limene munthu wina akhoza kuchokera kuja ndikungoyilenga nkhani ili yabodzabodza cholinga mwina aphe utumiki wa munthu wina kapena kudana naye Aha. yes pali abishop wena ndimakumbukira sinditchula dzina ali mu Lilongwemu ali ndi hotel chifukwa choti mwina adadalitsika madera anthu adathamanga mpakana kufuna kukagenda ku chechi kufuna kaotcha nyumba yawo nkhani yake kaduka so nthawi zina Kaduka, eh. ka- kumalawi kuno nkhani imene timakhala nayo vuto lina lalikulu limakhalanso kaduka Okay. nkhondo ya mumtima imene sitifuna wina akhale pamutu pathupa eya zimatipweteka So nthawi zina tiyang'anenso mbali imeneyo kuti kodi anthuwa ah, akamanena nkhanizi eh, u- u- uchoona weniweni ndi uti number two um, amayenera kuti maprofeti aja akhale ndi gulu timu ya anthu Okay. adziphunzitsana zinthu zinazi Okay. chifukwa chimene tanyamulachi ndi choyera yeah baibulo lidanena mawu amene akuti akuti pakuti mulungu wanu ndi woyera inunso Mukhale woyera. khalaninso woyera so pameneponso anthu adzidziwa kuti chimene tanyamulachi si cha ine ncha mulungu amene ali woyera Eh, ndiye chimenecho ndichofunika kuti chidzikhala kuti mkatimkati chidzi- chidzichitika mowerekeza kwambiri komano ah, bvuto lina limene limakhalapo ndi limenelo kuti ena amafika point yolenga nkhani nkhani yakenso komanso azi maprofeti ena akumakhala achimasomaso imeneyo ndiye sitingayitsutseyi iya tichotse mawu kuti maprofeti eh, koma tinene kuti eh, tichotse ma- mawu oti A apropheti. apropheti tiyikepo tiyipeke tiyikepo cha eh, amuna ndi azikazi ena ngachimasomaso
amuna Ehe. ndi azikazi ena nga chimasomaso chifukwa tikayika pro- maprofeti achimasomaso zikhala ngati kuti akupanga zimenezi maprofetiwa Okay. eh, komanso adzibambo akuchita so tikamati maprofeti kuyanga mazibambo tsono munthu akhoza kukhala profeti koma ni mdzibambo Okay. eh, profetesi ni mzimayi mm. tinene kuti adzimayi ndi azibambo ambiri ali pachimasomaso mumaziona bwanji inuyo aprofeti ndi azinzanu mdziko muno kukhala olemeretsetsa mukuseka sindinamalize tu Sindina- sindinamalize sindinamalize tu sindinamalize Yeah, ndikuve- ndiye mukuseka ja yayi pali mafunso ena amafunika Ehe. wasekerere
kuti kuti ofunsayo afewe mtima kuti achi- achite chifundo lero kulibe chifundo lero
lero kulibe chifundo lero mumamva bwanji inu a prophet ndi azinzanu kukhala wolemeretsetsa pa tchalitchipo kapena mdziko mmene anthu ake alibe olowa mtambala ena amabwera osadya ngakhale phala mumaziona bwanji
silver ndi gold ndi wa mulungu silver ndi gold aga chapter 2 mene okay akuti silva ndi golide zonse nza mulungu achita kunena mwa clear kuti silver silver gold are all mine ndipo penanso ku mateyo akuti muyambe mwathanga kaye ufumu wa mulungu ndipo zonse ziza- zizakutsatirani ndiye mukaona mne- mneneri kapena mbusa wina akulemera kwambiri ndeti choyambirira akuthanga ufumu wa mulungu ndiye ufumu wa can you say that again say that again mukaona munthu ole- otumikira akulemera yes. ndiye kuti amene uja wathanga ufumu wa mulungu ndiye mulungu akumpatsa silva akumpatsa golide chifukwa mulungu adaika principle kuti uyambe wandithanga ine ndipo zonse zikutsatira ndiye kuti mtumiki uja akutsatira mulungu ndiye timaziona bwino zedi chifukwa mtumiki wa mulungu akakhala osowa sizikhala bwino Ti mtumiki wa mulungu nyumba ku malawi nyumba ku south africa ku australia iwe wekhawekhawe Ah, anzako a- a- a- a- a- amene uko abusawo akusowa ngakhale bigiri lachimanga iyayi amadyetsa anthu amagawira komano ngati ndikukambatu za inuyo inatani Chitsa- chitsa- chitsanzo chitsanzo ndikamba cha inuyo Ndi- Ehe. ndinangofuna kuti ndikuyendere mbali ehe Nyu- Ndeti- nyumba ku malawi yes nyumba akuti ku randburg mhm Si- kuli malo otchedwa randburg ku south africa ko. mpaka ati ku australia
koma nkhani Ehe. ndikuthanga ufumu wa mulungu mmazipeza mmazipeza bwanji zim- chilipo china chimene mmachita apart from zi- za, za churches kungopeza mulungu
wapeza zonse say that again kupeza mulungu Aha.
wapeza zonse oh kungopeza mulungu wapeza silver wapeza gold kupeza mulungu wapeza mtendere ndiye mmampeza bwanji mulungu kumulandira yesu kukhala mpulumutsi wa moyo wathu kumpembedza mumzimu m'choonadi onsewa tonsefe amene tidamulandira khristu khala mbuye ndi mpulumutsi wa moyo wathu sitikufika pamene pomwe iya kodi tiku- kulemera kunena inu kumakhalatu mulingo mulingotu and i have given you a specific example Yes. ya inuyo ehe ndipo manyumba ponseponse maloji ehe ku south africa aku akuti muli chinyumbaso kumeneko Ehe. mpaka ma- maiko ena mukuzitenga kuti ndalama its a legitimate question Yes. ndiye iyo ngoti kupe- mu- kupeza mulungu its not an answer its not an answer kupeza mulungu Ye- yes.
mwapeza zonse komanso kupatula pamenepo pamakhala zinthu zimene munthu umatha kupanga ku dziko ngati kulima ine ndimalima kwambiri kwa amene amandidziwa akudziwa ndimalima ndiye kwambiri. ndiye ndiye ndalama zonsezo mu- mukuzipeza ndi, ndi ulimi koma chisomo tu basi Eh, nanga tita- titaninso pa dziko pano ino timapanga zo- zibani zomwezo tu. ine ndikuona ngati chilipo china chimene maprofeti inu mumachita kutumikira mulungu mokhulupirika ndimaona ape- money, money laundering

ndimalima kwambiri komatu anthu alipo anthu akulima maekala maekala sali ndi akatundu amene muli nawo anthu ya ndi pamene pali palowelera mulungu paja tsopano chisomo chikangolowererapo mulungu ndikungolowa pamene paja basi tu nanga ndikakutumikirani eh, nditatuwa mbuwo opanda mafuta amene samuthawanso zoona Eh, zoona so eh, kapena ayi afuna adzatilalikire basi ndibwere kunyumba ndikapemphera popita mundipatse transport mwadzi simunditananso ndikulemetsani ka Mm. eh, so ambuye amati ayi tiyeni ndimudalitse chonchi kuti chisakhale chiphinjo kwa anthu mm. kutinso yemweyo akathandizenso anthu ena paul kagame
ku rwanda Yes. adanena kuti wopanda degree ya theology asakhale mbusa well do you think that's where malawi should go kapena ayi well chifukwa uh, kuoneka kuti kuli chisokonezo makamaka ku u prophetic yes true koma chimene ndingafotokoze chonena kuti Yes.
nthawi zambiri chi- chisawawa cha zinthu zina Yeah. Mhm.
mmene afotokozera muja kuti ndi chikhalidwe cha anthu. anthu akudandaula za ma fake prophecy- prof- prophecies Yes.
akudandaula za ma noise noise pollu- pollution m'matauni mm. kungoti utere anthu kukanika kugona mm. ukati utere akuti ap- aprofeti akuti apo mm, mm, mm, mm. nchifukwa chake a kagame ananena kuti ayi tichite regularize zinthuzi komano mumvetsetse ponena kuti zinthu zina zikungosowekera self discipline okay
eh mmene ine ndingachezere ndinu bwana banda yeah uh, ndidzidziwanso malire boundary okay kuti awa ndicheze nawo Yeah. ndilekezere apo Okay. ngakhale amanditsekulira chitseko pakuti Yeah. koma ine sinkuyenera kuti ndipite kumeneko Okay.
So nthawi zina kumangosowekera kuti wanthu wena akungosowekera kuti apatsidwe ukhalidwe Okay. eh, umunthu Okay. wa dzinthu Okay. mene wafotokozera poyamba muja That's right. kunena kuti ngakhale eh, atonse alliance umunthu akhale nawo okay ndiye azisiye zinthuzi zo zo- zoti ayi- ayimitse kandidate anakhala a president anawowa chifukwa chake alibe umunthu u discipline chifukwa munthu udzidziwa kuchita feel udzivala nsapato ya nzako kuti kodi nsapato imene ndavalayi nzangayo zikuti bwanji so chimodzimodzi inu ndikudziwa kuti mufuna mundilowetse ku tchalitchi koma ine ndikubweretsaninso kuti osaiwala zikamakhala kundale inu mundilowetsa ku tchalitchi so ndikubweretsani ku tchalitchi ndikubweretsani ku dziko kuti ayi pa umunthu mkatimu umu udzikhalamo Nde ndimene ndikukamba ma prophet inunso mudzikhala ndi umunthu anthu adzikhala ndi umunthu Okay. munthu mzimayi mzibambo osati maprofeti Okay, okay. profeti ndi calling maitanidwe Okay. eh? komano nkhani anthu adzikhala ndi umunthu munthu adzikhala ndi umunthu adziganiza kuti kodi ngati apa ndikupanga rape ali wa ine mwana wanga ali kunyumba kucha atampanga rape ndimva bwanji chimenecho tsopano chidzibwera mwa ife mumtimamo muti tizitsutsika chimene ngakhale tonse alliance government chikulephera kuti chitsutsike kuti abale kodi mwana amene akugona ndi njala lero wabwerera uyo chifukwa chosowa school fees bambo ake sadapereke fees ameneyu ali wanga wobereka ndekha ndikanamva bwanji profeti nzanu shepherd bushiri yes akuganiziridwa kuti adapalamula mlandu ku south africa ndiye uh, adathawa kumeneko kubwera kuno aku south africa adabwera kudzapempha bwalo kuti uyu tinaye nkhawa abwerere ndi akhoti alamula kuti abwerere adakali chilamulire choncho iwo atenga uh, nkhaniyo ku higher court kuchita appeal mukuyima naye bwanji nzanu
kapena mukuiona bwanji nkhaniyo
poti ili manja mwa khoti Ndipo- a judgment has been made so we can Yes. comment about it Okay. yeah, a judgment has been Ah, made thank you. yeah. kwa ine ngati mmene ndilili prophet ndikuona ngati kuti ah, ah, bushiri ali kwawo chifukwa anthu amene amatumizidwa aja amathawira dziko lina lake koma uyu wathawira kwawo ndiye mwana wapalamula kuja ndiye kholo linene kuti ayi tiye nkugwira pa mkono nkakumenyere kumeneko kwa neba iya umamenyera momweyo ngakhale baibulo linena momwe baibulo linanenacho kuti ng'ombe yako ikalowa mukhola la mwini wake Mhm. udzimuuza mwini wake uja kuti munditumizira ng'ombe yanu yalowa mukhola langa mudzayitengere koma tsopano apa ng'ombe ili mkhola lake ndi anene kuti ayi atengeni akapite ku south africa bushiri kwawo ndi kuno ma roots ake ali kuno so if anything kwa ine ndikanaona kuti ngati adalakwa kapena kuti mlandu akayankhe apangire konkuno chifukwa ngati kuli kulanga chilango timulangire kuno ndi kumene kuli kwawo Okay. Eh, kuja kunali kungopita Okay.
kutheba anthu ankapita kumene kuja Okay. eya so m'malo mokapalamula othawira kwawo ali kuno maganizo ayi Yes. kudali konena kuti dziko muno eh, amusunge kuno ngati kuli mulandu kuti apangidwe agamulidwe agamulidwe kuno ngati kuli kulandira chilango alangidwe kuno ngati ndi wolakwa apezeke wolakwa kuno ngati ali osalakwa apezeke osalakwa kuno chifukwa kuno nkwawo Ah, chabwino i wanted to tap your understanding poti ndinu nanunso ndinu prophet Yeah. nzanuyonso ndi prophet ndimafuna ndidziwe kuti muku- mukuzimvetsa bwanji titatha kukambirana zonse madzulo ano inu a prophet dr david mbewe ndi uthenga wanji umene muli nawo ndimafuna muyang'ane kamera iyo amalawi agone ndi uti madzulo ano
ndikufuna aliyense adziwe kunena kuti uh, kupatula kukonda munthu tiyeni tilikonde dziko lathu pano intaneti ili mmene paliponse anthu atsegule ma intaneti aone maiko ena mmene akuchitira zinthu aone mmene maiko akutukukira akatsika kaya mpa airport kaya atsika pa, pa, pa, pa bus station aone mmene ma bus station akuonekera amaiko ena aone mmene airport aone mmene zinthu za maiko ena zikukhalira aone mmene anthu alili ndalama mmene maiko ena alemerera aone zimene zija akaona adziti nanga bwanji dziko langa Akatero adzikhala ndi mtima wakuti ine ndikufuna ndilichitire Malawi dziko zimenezi. Kotero a Malawi ndikufuna ndiapemphe kuti ajoine chipani cha Liberation for Economic Freedom. Tipange support timasule Malawi kuti Malawi amasuke. Nafenso dziko lathu tikayang'ana maiko ena tisamasirire anthu pena amatiseka tikapita kunjako wachokera kuti ku malawi ah tinamvatu ku malawi kuti ikonomi siili bwino zochititsa manyazi pena kuti unene kuti wachokera ku malawi kumachita kulephera kunena so ndikupempha amalawi tiyeni tijoinane m'manja tonse limodzi tichite rescue malawi tilemeretse malawi dziko lathu lili ndi zambiri zoti malawi ikhoza kulemera so amalawi onse apereke support mavoti akabwera september palibe kuchitira mwina adzapereke voti ku chipani chathu cha liberation for economic freedom komanso tikuwamema onse aliko komanso kubwera kudzaonerera convention yathu ya pa 4 april chaka chino 2025 ku blantyre ku lotus hotel ndikufuna ndikuyamikeni titakuyitanani inu uh, prophet kuchokera komwe uh, kumachinga mwatilemekeza kwambiri and we want to thank you most kindly Thank you so much.
zikomo kwambiri pamenepanso ndiye pamapeto a programu yathu madzulo ano ya times exclusive mpulogalamu iyi ndinali ndi uh, prophet dr david mbewe amene ndi mkulu wa chipani cha liberation for economic freedom lef komanso ndi mkulu wa utumiki wa living word Evangelistic Church. Ndine Brian Banda. Kufikira sabata ya mawa pamene tibwerenso ndi mlendo wina, tingoti thank you very much for joining us madzulo ano and so long from Blantyre.